Su soli. Donat sa luxi onnia die de s'annu, illuminat sa terra, su celu, sa vida, s'universu, spaziu e anima infinida, isplendidi sempri chentza ingannu. Su soli callentat in totu su mundu, amerigalat, attobiat e basat sa luna, a ddus biri impari est una fortuna, e a pustis nci stesiat in su profundu. Medas pianetas ddui girant attesu, ordinaus, in santa paxi, in armonia, gosant de sa luxi chi donat energia, cun su soli callenti sempri in mesu. Candu tramuntat po is innamoraus est unu momentu de felitzidadi, prexu de ominis de ogni edadi, calincunu in facci abarrat arrubiau, a pustis chi proit bessit s'arcubalenu e su soli, meravillia de sa natura, imprassat in sa terra ogni creatura, donendi a sa genti prexeri e serenu. Manchendi in sa terra iat essi scuriu, cumenti su giardinu chentza de frori o una vida passada abetendi s'amori chi siat custa una zitella o bagadiu. Passat in is imbirdius de is fentanas, mancai serradas, chentza chistionai, una bella giornada si olit augurai, siat in domus de citadi o paesanas. Una famìllia, anca su soli no intrat, parit sunfrat de scunfortu, de tristesa, a bortas puru su dotori ddu arribbat, ingiriau de istellas che una bellesa donat isplendori e potèntzia dorada, sa luxi de su soli est una siguresa. Su soli est pròpriu una meravillia de sa natura, chentze soli non nci at essi vida, non nci at essi luxi e, in generali, su mundu cumenti ddu connosceus. E is sardus ddu scieus, funt meda in cunfiantza, podeus nai, cun is ritmus de sa natura. E immoi, in custa stagioni de s'istadi, su soli podeus nai ca est su protagonista. Ma, segundu tui, si praxit a totus? Eh, pentzu pròpiu de giai, e, poita su soli est calori, est vida po totus, mannus e pitius, e nosu in Sardigna dd'apretzaus meda poita si fait cumpangia casi onnia die de s'annu, mancai calincuna 'orta po sa basca meda si circaus s'umbra, si faint prexeri però cussas dis callentis in dònnia stagioni, e ancora de prus candu ddu teneus a disìgiu cumenti in atòngiu o in s'ierru. E custu si ddu gosant siat is antzianus che is giovoneddus, traballantis o meris de domu, sardus o turistas in terra nosta. Fintzas is innamoraus dd'abetant a mengianidu chitzi candu incumentzat a spuntai o a mericeddu candu nci calat a s'atra parti e andat a si cuai po totu sa noti. E ecco, chistionendi de su soli chi si nd'andat, po esèmpiu. Fortzis est su soli puru cumenti atras cosas dd'apretziaus de prus candu no ddu bideus candu si nd'andat, segundu tui est diaici? Su soli certu ca dd'apretziaus candu si nd'andat poita ca fait parti de sa vida, chentza soli no si bivit. Custa est apuntu cumenti fiast nendi sa meravillia de sa natura, est un incantu a sciri a pensai s'importantzia chi tenit in sa vida nosta su soli. No si podit bivi chentza de issu. Si mancat meda candu is dis tristas candu abarrat cuau in su celu, mancai no fatzat a ddu castiai tropu a longu po sa luxi foti e potenti chi tenit, poita ca si podit noxi a is ogus a ddu castiai tropu a longu. De seguru anche nosu in Sardinnia no ddu teneus a disìgiu. E insandos deu nau, goseus-sì custu arregallu mannu chi s'at donau Deus, custa bòcia luxenti de fogu chi s'agiudat a bivi ònnia dì de s'annu. Biu chi as iscritu unu bellu libru chi si narat Proverbi sardi e modi di dire della marmilla e del Medio Campidano, Publicau de Sandi Editore in su duamilla diciannoi, Ligi si cancu bellu diciu chi arrescit bei cun custa poesia. Dicius po su soli nci nd'at medas, unu de custus podit essi, ndi bogat is ogus a unu tzurupu. Est aici potenti esti custu soli. Potenti poita candu nomenaus o chistionaus de su soli, chi esti sa luxi, su callenti, sa vida nosta e de sa terra, Seus arrexonendi de una cosa manna chi si bidi chi no ndi podeus fai de mancu. Po custas cosas postas ampari su diciu nat ndi bogat is ogus a unu tzurpu, aici ddu fadeus cumprendi de prus a totu cussus chi a su soli ddi depint torrai gràtzias onnia dì. E custu ballit puru po medas cosas chi funt importantis e no podeus fai finta ca no nci funt in sa vida cosa nosta. E incapas custu soli si podit fintzas imparai cancuna cosa de bellu. Ita podeus agatai me is dicius? Atru diciu podit essi. Onnia cosa passat. E custa est una letzioni chi su soli si donat bei diaderus. Est pròpiu aici, poita ca cumenti su soli ca de a mengianu obrescit incarrerendi u' antra dì e a merì si nd'andat fendi torrai su scuriu de sa noti, in sa vida de onniunu de nosu, siat po cosas bellas o cosas tristas, onnia cosa passat, cumenti narat su diciu. Sutzedit candu a bortas bideus callincunu arrennegau e naraus, ca ge ddi passat, eccu poita ca ballit po medas cosas, ballit po ominis tristus, po cussus arrennegaus, inchietus, o mancai puru candu funt tropu alligrus, onnia cosa passat. Tenis propriu arrexoni, e poi candu sa genti provat custas emotzionis meda fortis, cumenti poit essi de is arrennegaus cumenti as nau tui, Ndi nanta meda de cosas e ndi incrupanta puru de genti, o no? Est berus, poita ca dicius ci nd'at bellus e. U antru chi ddi poit dexi poit essi. Totu pagat Deus. Est totu crupa de Deus candu cancua cosa no anda beni aici. E no est propriu aici, però est su modu 'e nai, candu callincunu no scit cun chi si dda pigai. Fortzis in medas ghetant is crupas a Deus candu no proit o candu proit meda o candu arribat una disgràtzia in famìllia o in sa bidda o candu su soli fait basca meda in s'istadi chi sicat matas e otus. Ma Deus no nc'intrat nudda. Fortzis custu dìciu non nòmenat un'òmine inchietu po calincuna cosa chi at pèrdiu o andat a mali o andat a trotu, chi siat po mori de àcua, de sa cillixia, de bentu o de su soli. Ma Deus o no Deus, tocat a pentzai ca in sa vida nci funt cosas chi non nci podeus fai nudda e quindi de cumenti arribant tocat a ddas pigai. Tocat a fai cumenti faint a Bosa, narat cancunu, berus? E tocat a fai propriu aici, candu proit lassaus proi, aici nat su diciu. E intzandus po moi ca seus in s'istadi, ge no est proendi po nudda. Però, si gosaus custu bellu soli chi s'est alligrendi custas disi. E nosu s'atobiaus a su prossimu episodiu. A s'intendi a lestru cun saludu a totus. Deu bollat.